nwaanyị abụọ nọchiri ka m jụa kedu ihe o gbochiri anyị ụmụ nwaanyị ka m na-ajụ ụmụ nwaanyị na-azọdo nwoke nwoke bịa amerịka ya na nwunye ya ọ lụọ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ ka ọ na-amụta nwa ka ama di echina enwere ihe ọjọọ ka m gwakwu unu eziokwu ụmụ nwaanyị ọ wụ anyị ka ọ baara
ndị be anyị o ndewonu ụmụ nwanne m Bikonu, achọrọ m ka unu wetuo obi ana, ka unu gee ihe nwaada Igbo a na-ekwu na ihe niile o kwuru ebe a ị ghọtago bụ eziokwu. Unu nee anya, unu afụ na asụsụ anyị na-anazi ana nke bụkwa na i jekwuzie n'ala Igbo, ị fụ na onye ọbụla na-asụrụ ụmụ ya asụsụ Bekee. ị fụrụ ya i jee n'ọtụtụ ezinụlọ na be anyị na n'ala Igbo ị fụ na e ji igodo kpọchichaa ụzọ o nwezi onye nọ ebe a ndị Igbo na-emezi mgbapụ mgbapụ mgbapụ and ihe a ka ndị Fulani chọrọ ndị Fulani wee fụzie ka ndị Igbo si apụ wee bịa nọchikọzie n'ọhịa anyị niile wee na-ememina ndị be anyị na-eche mgbe a ga-agwa ha ọya ị fụ ha ha abịa metọpụzie ihe ha chọrọ ime n'ala Igbo biko achọrọ m ka unu wetuo obi ana gee ihe a ka unu gwa m ihe nwaanyị a kwuru eziokwu ka asị eziokwu unu nee anya na unu afụ na asụsụ Igbo na-anazi ana ọtụtụ ụmụ anyị amazi asụ asụsụ anyị and just like ihe UNESCO kwuru na etu ndị Igbo si aga etu ndị Igbo si aga na in 50 years na-abịanụ asụsụ Igbo ana asụsụ Igbo nta ma ndị bekee kwuru na asụsụ Igbo soro na ndị gara into extinction asụsụ anyị ana ma ọ bụrụ na ndị Igbo akpachaghị anya asụsụ anyị ana then ị bịakwa n'ala Igbo ndị mmadụ anyị nwere n'ala Igbo eme gịnị a na-apụsịsị na-apụsịsị o nwezi mmadụ ị ga-afụ n'ala Igbo ị fụ unu afụọ na etu a ma mmadụ ma asụsụ si aga into extinction yes Bikonu ka anyị gegodunụ ntị nwaanyị a ihe o kwu ka anyị maa ma ọ na-ekwu eziokwu ka ọ na-asị asị. Bikonu, abụ m ezigbo nwaada unu. Na-ayọ unu biko ka unu tụsara m ihe a n'efere mba ụwa. Unu alikekwanụ and subscribe. Biko unu nee anya unu afụ na m na-ebido you know channel a ọfụụ. Ngwa ndewonu o daalụnụ ngwa ka anyị gee ihe o kwuru.
Ndewonu, ọ Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu anyị ka nọkwa n'ọnọdụ Igbo ebe m nọ kịta wee na-eme vidio nwa bụ na village unu nee anya ihe a wụ my compound ihe a wụ mbụbọ m akọ m ubi na mbụbọ m mana e nwere ofu ihe m chọrọ ịdraw attention ndị Igbo to ihe ahụ bụ population dịka m lọtara ugbu a na ị pụọ n'iro maybe echi m ga-eme the vidio ị pụọ n'iro ị fụ na obodo a dị dried mmadụ anọrọ na ya m wee were nwayọọ wee gụọ ezinụlọ ngwuru be di m ha wee gụta ihe dịka ngwuru 20 na ngwuru 20 anụnwa m gụtara ụmụ nwoke bi na ngwuru 20 a ma ụmụ ha mụtala amụta is over 150 ụmụ nwoke mana nọ mana ihe niile a sọsọ ihe nọ n'ụlọ bụ about three men and those three men are old ihe m lọtara ụlọ ime kịta bụ akwamozu

a ga-eme igbo ole kedu ihe anyị chọrọ iji ala igbo eme ị ma na anyị na-aba mba na ndị fulani na-achọ ịnara anyị ala igbo a na-eme nke a na-eme nke a ajụjụ m bụ anyị n'idere ala igbo ala igbo anyị na-agụ mmadụ biri obodo oyibo mụsịsị ụmụ wụsara ndị amerịka wụsara ndị jamani wụsara ndị kanada wụsara ndị rọsha si ebe ahụ nata ịzọ ha ana ịzọ eze ịzọ nke ịzọ nke ị zọchaa ị zọtara ya ole ndị ụmụ nwanyị anyị bụ ndị ha na di ha nọ n'obodo oyibo ha amụsị ụmụ o doo gị anya na ụmụaka ị mụrụ ama nnata kedu ihe ị chọrọ iji ngwuru di gị eme ama di gị ọ ga-echi echi ama nna anyị ọ ga-echi echi ihe a wụ a fact ndị igbo na-elebabeghị anya ya ka m ji sị na ndị okenye anyị ọ na-anọrụkwa ala buru oche chekie nyochaa chọpụtasịa ihe nwere ike inye nsogbu n'ọdịnihu mara ihe a ga na-eme ya eji m ohere a na-akpọ attention ndị Igbo na mmadụ agwụla n'ụlọ na anyị ekwesịghị inwe otu nga na-eleba anya n'ihe gbasa our population na ka ihe na-eme n'ala Igbo Igbo ghasaghị nne enwere onye na-ajụ question ihe anyị dị after wụ ọpụpụ ọpụpụ kedu ihe bụ anyị ọpụpụ ọpụpụ a ọ anyị pụasị ema na-eto anyị ndị Igbo na-edevelop ebe ndị ọzọ ihe a wụ iberibe otuto ntofu bụ ihe ahụ maka na anyị na-akparazi akụ na ụba na-akpafu akpafu na-ahapụzi be anyị kedu ndị ga-edoziri anyị ala Igbo ka m gwakwa ụnụ eziokwu na ọ ihe a ka ndị Fulani lecha anya gaa zochaa n'ọhịa na-eche ka anyị gbafuchaa ka anyị maranụ ihe anyị ga-eme ya gịnị ka anyị ga-eme ya nwoke bịa amerịka ya na nwunye ya ọ lụọ nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ ka ọ na-amụta nwa ka ama di echina e nwere ihe ọjọọ ka m gwakwa ụnụ eziokwu ụmụ nwaanyị ọ wụ anyị ka ọ baara maka na ọtụtụ ndị bịa amerịka mụsị ụmụ kaa nka nwụọ ụmụ ha chọzi ịnata e nweziri relative a na-akọnet mana ọ bụrụ na nwoke ahụ lụrụ nwaanyị ọzọ mụọ nwa n'ụlọ ndị nke bi amerịka ga-enwe relative ha ga-akọnetị kedu ụzọ nwoke ịnụ nwaanyị abụọ nọchiri ka m jụa kedu ihe o gbochiri anyị ụmụ nwaanyị ka m na-ajụ ụmụ nwaanyị na-azọdo nwoke ụnụ amaghị na ndị igbo na-aza aha aza mmadụ ka akụ mmadụ ka eji aka biko nụ ndị okenye anyị m na-eti m na-akpọ ụnụ gịnị ka ị ga-eme anyị marakwanụ na aha ahapụrụ ụnụ e nwe ndị biri n'ụwa wee hapụrụ ụnụ ala Igbo na mmadụ na-aga into extinction just like animals a sị gị na this animal stands a chance of going extinct ndị igbo right now ọ bụrụ na anyị eliteha mara ihe anyị mere onwe anyị anyị stand the chance of going extinct biko nụ ndị bụ ndị okenye anyị ma ndị ụka ma ndị niile na-achịkọta ndị igbo lebaanụ anya n'ihe gbasara population anyị igbo na-aga extinct ma asụsụ anyị ma omenala anyị anyị chọrọ ijikọ ọnụ kpochapụ ọ bụrụ na anyị eliteha kịta mara ihe anyị mere lekwenụ anyị lee extinction ndewo
Biko ọkwa anyị egechago ihe nwaanyị a kwuru, ọ dị unu ka ọ na-ekwu eziokwu ka ọ na-asị asị? Bikonu, achọrọ m ka unu deere m ya na kọment sekshọn. Unu ama na o nwe ebe m jee ofu ụbọchị, ụmụ ikorobịa ikorobịa ndị Igbo anyị m na-asụrụ ha asụsụ Igbo ha sị na ha amaghị asụ Igbo. The thing gbagwojuru m anya. Ka unu fụ na ọ ndị nne ịghọta ndị nne bụ ndị na-eme this mistake Ihe m ji wee gwa unu na ọ ndị nne na-eme that mistake. Ọ nne ga-akụzi ọ nya ka e ji kpọọ ya mother tongue ndị obi oyibo kpọrọ ya mother tongue. Ọ nne ga-akụziri nwa ya asụsụ asụsụ ọbụla nwa na-asụ bụ nne bụ ihe mere o ji asụ ya. Bikonu anyị bụ ndị nne ka anyị gbanwee omume anyị a bido na-akụziri ụmụ anyị asụsụ anyị ebe ọbụla anyị nọ. Asụsụ anyị dị mkpa bikonu because i luzuo asụsụ gị i luzugo your identity nka nka ma ndị- ka ndị oyibo si asị ya once i luzuru asụsụ gị luzuo omenala na ọdịnala gị then o nwezi ihe ị bụ i luzugo ihe ọbụla maka onwe gị and ọ nya ka ndị british ji wee na-afọsụ anyị n'iwu n'iwu na ọ sọsọ bekee ka anyị ga na-asụ ka anyị wee chefuo ihe ọbụla gbasara anyị ọ dịnị mma mezie asụsụ nke anyị ọ bụrụ optional english abụrụzie compulsory bikonu ka ndị igbo anyị tinye ihe a n'uche especially ndị nne ndị nne bikonu na asụsụ igbo na-ana ana bikonu etu a ka ọ ha m n'ọnụ ndewonu Bikonu chetakwanụ ka unu tụsaara m ihe a n'efere mba ụwa o like ya and subscribe. Ndewonụ, daalụnụ o, ngwa ka ọ dị.